ndị igbo be anyị o ihe m ji bịa tata bụ ịgwa unu na anyị ji onwe anyị anyị na-eti mkpu na naijiria na marginalization egbu anyị na-eme anyị nke a ihe a na-ekwu maka self discipline na a na-amarginalize anyị e nwere ihe ruru anyị a na-enye anyị na ndị naijiria egwu anyị wayo mana nke aha a ga-enye anyị anyị adịghị eji ya eme ihe nekene ka ana igbo dị e nwe ndị na-anọchitecha anyị na abuja every year e weta bill na ihe a bụ ihe a ga-arụ na constituency anyị na ihe a bụ ihe a ga-arụ na our senatorial zone e mee ya sign ya the money e nye ya ụmụnne anyị o ha eburu ya nata pọketịa ya n'akpa a sị na a ga-arụ ụzọ ogologo ụzọ awara awara bidoro Enugu gaa Ọnịcha ma nke bidoro Enugu gaa Abia steeti na nke gara Ebonyi na nke gara Kalaba otu a ka a ga-esi kpọcha ihe ndị a niile ha jee ha anala ego a tinye n'akpa ndị mmadụ ana-anwụ n'okporo ụzọ maka na ụzọ adịghị mma ị sị na-egbu anyị na-egbu anyị negodu mgbe e mere End SARS e buru palliative bunye steeti niile bunye local gọọmenti niile if not for end SARS ndị be anyị akara ịma na e bunyechakwara ndị a ihe a ha eburu ya jee packịcha na stores ha chọrọ ile ya or probably na ha chọrọ iji ya wee mee campaign ị ma na e nwere some local gọọmenti na warehouse ọ ga-abịa ị ga ịfụ na Indomie na ihe ndị ọzọ noodles e butere ebe ahụ gbachara ụtụ ọ nọ ebe ahụ gbaa ụtụ mana agụụ na-egbu ndị mmadụ n'ụlọ anyị bụ igbo emerụgo aka anyị ejefiego ụzọ anyị needịrị ịnataba anyị anyị na-achị anyị ekpezuo anyị na-achị anyị kpedo yes anyị wee nepụwazi anya ka ihe kwesịrị iru anyị ka ebe anyị na-aga anyị na-eme mpụ dị iche iche o nwere onye ị ga-abịa o nwerezi onye eziokwu dị n'ọnụ ị sị nwanne gị na-edoro gị ihe a ihe a na-ele 5 naira ị sị ya bịa duje gị afịa ọ sị gị na 20 naira ị sị ka gị na ya soro unu na-abata n'ime ahịa ụta ọ nọrọ n'azụ nye onye na-ele ahịa sign sị ya gbuo ya egbu gbuo ya egbu ọ kwa nwanne gị ka gị na ya so bịa ahịa anyị na-asị na a na-emegide anyị na a na-emegide anyị mana nke aha a ga-enye anyị ga-eru ụmụnne anyị anyị ejide ya na button a na-apị anyị n'ala Igbo e nwee ike mmadụ ise ana-apụta ha chọrọ ịzọ ọchịchị a bịachaa e kiwe kedu onye nke a sị mba na onye niidi isi ike ana ọ na-agba okwu hene n'okwugo so ọ ma na-ege anyị ntị agụpụ ya na akụ ama nye ya ihe ọ bụla ọ na-azọgodi ya zọwa ya mana anyị ma na ya ama nye ya ihe a ga na-ekwu bụ kedu onye na-erube isi ya ka a ga na-achọ ọ bụ ọkwa ka onye ga-achọ iwe ọfa na kedu onye na-erube isi ga na-ege anyị ntị na ọ bụ na anyị kwuo eweziri ọchịchị nye onye ahụ o je kpọtachaa ndị okenye nọcha ebe ha nọ na ndị kabals ndị atụkwuche na-akwụ ha ụgwọ ha na-eri ụgwọ ihe ha na-arụhụ jidezie lokal gọọmenti ụgwọ jide ndị steeti ụgwọ ụfọdụ ejide federal ndị na-arụ ọrụ ahụ na-arụta the money akwụrụ ọnụ ụfọdụ anọọ be ha wee na-eri ya anyị a ga-akọdụ one wee ghara one mana enwere m ozi ebe ndị ọchịchị anyị nọ sịkwa na m kwuru ya taa maazị Onyekachukwu na-ekwu ya ọ bụrụ na unu kọntinuo wute aka oge na-abịa ụbọchị ahụ na-abịa bụsị onye ọbụla ga-amapụta na main road ịfụ ebe gọvanọ ma lokal gọọmenti chairman ma ọ bụ prezident yi bọksa na singlet na-agba ọsọ ewere okpiri na-achụ ha ọsọ ma ndị amị ga ahụ ma ndị polisi ahụ ji egbe ahụ kwụrụ ewere okpiri na-achụ ha ọsọ ọ ka ga-emezu na ọ bụ na unu echenjighị taa m wee na-agwa ndị igbo be anyị ka anyị dozikenenụ be anyị ka anyị pịkọgodu be anyị tikọ isi ọnụ dozie be anyị ka be anyị bụrụ ebe obibi anyị ma na ihe a na-eme anyị adịrọ mma mana anyị ga-ejikọwa aka ọnụ dozigodi be anyị anyị na-apụtazi dịka ukwu azịza na nwanna anyị nwoke ka eji mandate ya n'anya ọcha na abụ win elekshọn n'anya ọcha na abụ asị na o win ụmụnna anyị ndị ga-adụnyere ya a na-alụ obi na-ekwugidezi yawa ebe a na-azọ onye ga-eme senate president ọ ka ịfụ maka ndị igbo be anyị na-ekwu maka ya maka ihe m bịa tata bụ ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ịnụ ọ bụrọ ihe ahụ ịchọ ịnụ ka m ga-agwa gị otu a ka ọ dị n'ezinụlọ anyị dị iche iche otu a ka ọ dị n'ụmụnna dị iche iche otu a ka ọ dị n'obodo dị iche iche politiks everywhere eburu politiks ajọ politiks bachee na obodo ụfọdụ enwee kliki nke ọ bụ na isiho na kliki anyị ma ngawu n'iru ọ bụ na isiho na kliki iweta ezigbo ihe ga-adị mma n'obodo mana because na isiho na kliki ndị a asị na ị ma nchị obodo a na-ata afụfụ ya ebe enyi naabọ nụrụ ọgụ ọ ahịhịa dị n'ana na-ata afụfụ ya ụmụ ogbenye a na-ata afụfụ m wee na-ayọ onye ọbụla ọ dị n'aka ma ị na-achị achị ịbụ onye isi na gọọmenti ịbụ onye isi na obodo unu ịbụ onye isi na sosaiti ịnọ ịbụ onye isi na klọb unu ịbụ onye isi na ezinụlọ unu dozigodi ya ka ọ dị mma ọ ga-abụ e kwute maka ebe ahụ ịbụ onye isi a sị yes n'ụzọ nke ọ ya-akwụ ọtọ ọ bụrụ na anyị mere otu a ọ ga-adịlị anyị na mma aka m ga-abịa ka anyị tụọ alo ka anyị ga-esi wee mee ana igbo site n'aka ndị gọọmenti na ndị na-anọchite anyị anya ka anyị ga-esi wee mee ana igbo dị ka paradaịs udo dịkwara onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa